Go raibh maith agat, a Dhiarmaid, agus beidh Diarmaid linn amárach ar Peann agus Pár ar a trí a chlog. Anois táimse ag dul a thabhairt cúram an chuid eile den oíche seo don chathaoirleach, Alan Titley. Bhuail mé le Alan Titley chéad uair riamh siar sna nóchaidí. Bhí sé ag déanamh cigireacht ar Choláiste Phádraig ar ábhar oidí.

Nára maith dhuit, a Dhónaill, as an méid sin, níl aon chuimhne agamsa ar an oíche sin ach an oiread, dar ndóigh, ach ní foláir nó bhí sé ar fheabhas, mar a déarfá. Níl le déanamh agamsa ach na cainteoirí so a chur in bhur láthair agus iarracht a dhéanamh cathaoirleacht a dhéanamh orthu agus stiúir a choimeád ar cad a bheidh á rá.

bhfuil slacht den scoth ar na leabhair a chuireann Leabhar Breac amach, idir chló agus dhearadh agus ábhar agus scríbhneoireacht agus gach aon rud atá ansin, is léir go dtuigtear do Leabhar Breac gur ealaín is ea leabhar a chur ar fáil, agus in ainneoin na teicneolaíochta in ainneoin gach aon rud ar líne, tá rud éigin iontach ag baint le leabhar fisiciúil agus boladh, nó baluithe, an leabhair a bheith fós agat i do lámha, fiú amháin agus is gur féidir leat peann dearg a chur trí na botúin, más mar sin atá. Más mar sin, ah, bhuel, ní bhíonn sé mar sin. Dá bhrí sin, a Dharach, go raibh míle maith agat as an seó a eagrú agus míle rud eile agus as an chomhlacht iontach atá agat.

hairde na tíre ar fad, Antain as Cúil Raithin ó Dhoire, agus ansan tá Labhrás as an Spidéal aniar agus ansan tá Muiris as Baile Átha Cliath agus mé féin, mar a bhraithfidh sibh ar mo bhlas cainte, mise as Corcaigh chomh maith céanna. Dá bhrí sin tá, mar a déarfá, 4 cúigí, na tíre, ceithre hairde na tíre. Ach Antain, tá mórán déanta aige maidir le cruinneas na Gaeilge, maidir le cúrsaí aistriúcháin, agus thugas fé ndeara go bhfuil leabhar nua aige thíos ansan, Tóraíocht na Dea-Bheatha, mar is fealsúnach, fealsamh, é chomh maith le gach aon rud agus tá súil agam go mbeidh triall air sin ar ball. Agus is cuimhin liom féin. Más ceadmhach dom é a rá, bhíos im mholtóir ar dhuais Lios Tuathail fadó riamh nuair a bhuaigh Ruball an Éin an duais, duais Bhord na Gaeilge mar a bhí ag an am, agus dhein roinnt daoine iarracht ar ruball a chur le héan Sheosaimh Mhic Grianna ach d'éirigh thar barr le hAntain é sin a dhéanamh. Labhrás Ó Finneadha, níl aithne agam air, casadh orm anois go díreach é, cé go bhfuil an leabhar leis Asarlaíocht, Gort agus Teamplóirí a tháinig amach sa bhliain 2013, tá sin léite agam, chuireas spéis go leith ann mar tá spéis agam ins na cailleacha draíochta nó sna hasarlaithe mar a ghlaofá orthu agus na Teamplóirí agus na meánaoiseanna go léir ach chuir sé iontas orm an rud a scrígh sé mar arís ní leabhar iad san a bheadh léite ag éinne againn mara mbeadh gur i nGaeilge atá siad. Ach sin rud a bhaineann, agus beimid ag caint air seo b'fhéidir, le cúrsaí aistriúcháin sa Ghaeilge, tá go leor leabhra ná beadh léite againn mara mbeadh an Ghaeilge curtha amach agus is mór an ní é sin ar son ár gcuid oideachais. Agus tá's agam go bhfuil úrscéal aistrithe ón úrscéalaí Gearmáinise Michael, nó Michel, Kohlhaas a bheidh ag teacht amach ó Leabhar Breac an bhliain seo chugainn. Muiris Ó Raghallaigh, tá ceann des na postanna is tábhachtaí na hÉireann aige. Tá sé i gceannas ar an nGúm, is eagarthóir sinsearach ar an nGúm é, agus b'fhéidir go mbeadh tamall le rá againn fén nGúm anso ar ball chomh maith céanna, agus tá scata leabhar aistrithe aige, Roald Dahl go háirithe, ach eisean atá i mbun na heagraíochta san, go bhfuil oiread san déanta acu ar son aistriúcháin agus litríocht na Gaeilge. Agus dá bhrí sin táimse chun suí síos agus cuirfimid na micreafóin timpeall agus pléifimid Pé rud a thabharfaidh as mo bhéal mé. Mar sin b'fhéidir gurb é an rud a dhéanfaimid ná gur mhaith liom go dtabharfaimid sciuird timpeall na tíre ar na scríbhneoirí agus na húdair seo ar fad féachaint conas mar a raibh rud spéisiúil fén rud go dtabharfá saol na Gaeilge, léann na Gaeilge, scríbhneoireacht na Gaeilge, go bhfuil mórán seomraí nó mórán parlús ann. Agus dá bhrí sin, tá, tá, mar a deir an, an léann féin, tá gramadach, tá cúrsaí teangeolaíochta agus tá aistriúcháin. Ba mhaith liom go díreach ceist a chur orthu, cad ina thaobh gur dhíríodar ar chúrsaí aistriúcháin seochas ar aon rud eile, mar bheadh daoine á rá gur obair bhaoth, gur obair amú a leithéid sin, mar tar éis an tsaoil tá go leor ar fáil i dteangacha eile seachas bacúint a d'iarraidh Gaeilge a chur orthu. Agus gabhaimid timpeall mar seo, mar sin. OK. A Mhuiris, leatsa ar dtús. Rud, bhuel, caithfidh mé a rá, dhá rud a spreag mise ar dtús. An chéad leabhar a mheasas mé féin ná leabhar le Roald Dahl, Danny Seaimpín an Domhain. Bhí. Bhíomair sa Ghúm díreach tar éis bheith ag obair ar aistriúchán a dhein Antain anseo ar leabhar le C.S. Lewis, An Leon, an Bandraoi agus an Prios Éadaigh, agus bhaineas ana-thaitneamh as an bpróiséas san. Bhíos, mar a tharla, bhíos ana-thógtha leis na leabhair san nuair a bhíos óg mé féin so bhí lúcháir orm nuair a tháinig na leabhair san inár dtreo sa Ghúm. Agus ansan. Bhí mo mhac féin thart ar 5 an t-am san, b'fhéidir níos óige, n'fheadar, ach bhíos an-thógtha le Roald Dahl agus mé féin óg so is dóigh liom gur b'in é a chuir, b'in a chuir an síol is dóigh liom.

Bhuel, is dóiche gur sin an staid nádúrtha an chainteora Gaeilge atá ann, a bheith ag aistriú, sílim Maolmhaodhóg Ó Ruairc gurbh eisean a dúirt is aistritheoir gach cainteoir Gaeilge, mar bíonn an t-eolas seo ag teacht chugat ón nuacht, is ar éigean léann tú taobh amuigh de leabharthaí Gaeilge agus caithfidh tú ar dhóigh inteacht sin a shlogadh isteach agus cineál scaoileadh amach arís i nGaeilge nó rud atá cosúil le Gaeilge go minic. Agus so, is rud nádúrtha go leor atá ann, agus is dóigh liom, thosaigh mise ag aistriú leabharthaí Gaeilge mar chonacthas dom go mbeadh éileamh orthu. I dtaca le C.S. Lewis de, agus leabharthaí Narnia agus na rudaí sin, ní raibh mé iontach tógtha leo sin nuair a bhí mé óg, actually, bhí mé cineál amhrasach fúthu mar fuair mé cineál boladh bíoblata orthu ar bhealach. Ach bhí barúil agam go mbeadh, go mbeadh díol orthu agus go gcuirfinn daoine a léamh. Agus nuair a léigh mé an leabhar ansin, fuair mé amach, bhuel, thig leat an leabhar sin a léamh ar mhórán dóigheannaí. Thig leat é a léamh mar scéal eachtraíochta, thig leat, más Críostaí thú, an bhrí sin a bhaint as agus gach fáilte romhat sin a dhéanamh agus sin mar is cóir. So, sin rud a chuir an bealach sin mé. Agus. Sin an cúl. Tá mé sásta go leor go raibh éileamh ar na leabharthaí sin agus agus ar rudaí eile agus sílim an an an an bua mór, bua mór an aistriúcháin ná doirse eile a oscailt agus is tharla sé go bhfuil mé ag plé le tionscadal faoi láthair, is sraith téacsleabharthaí atá dírithe ar na Gaelscoileanna sna Sé Chontae agus bhí muid fada go leor ag plé Cén t-úrscéal Gaeilge a thiocfadh linn a úsáid le? A mbeadh suim ag na páistí ann agus a mbeadh dúil acu bheith á léamh? Agus tharla sé go dtáinig leabhar ón Ghúm, aistriúchán ar leabhar dar teideal La Cache, i bhFraincis, Faoi Cheilt an t-ainm Gaeilge. Ní cuimhin liom cén t-údar a bhí leis. Thierry, Thierry, rud ar bith. Agus Is iad is eochair, ba í an eochair a d'oscail an doras dúinn agus bhí úrscéal againn a bhí tráthúil, a bhí suimiúil, a bhí gairid, a bhí simplí agus bhain muid feidhm as agus bhain muid leas as agus beidh sé á léamh anois sna scoltacha ó thuaidh. So.

Bhuel, le gairm an aistriúcháin atáimse ag obair ar aon chuma, agus sé an chaoi gur thit mé isteach sa ngairm sin. Thosaigh sé nuair a bhí muid ag an ollscoil agus na léachtóirí a bhí againn, thiúrfaidís aiste le scríobh dhúinn seachtain amháin agus aistriúchán an chéad tseachtain eile. Agus chuaigh mé ag an nGearmáin théis na máistreachta, bhí mé dhá bhliain ann, agus nuair a tháinig mé ar ais, ní raibh mé in ann aon jab a fháil. Chaith mé cúpla bliain mar theagascóir ar dhaoine fásta ag múineadh Gaeilge, ach ansin tharla sé go bhfuair mé jab le comhlacht aistriúcháin agus bhí mé leo, tá mé ag ceapadh, sé bliana agus ansin chuaigh mé thar lear ag déanamh aistriúcháin in áit eicínt eile. An t-aistriúchán a bhí mé a dhéanamh, aistriúchán dlíthiúil, aistriúchán trom. Ach leis an aistriúchán dlíthiúil théis tamaill, faigheann tú isteach ar an gcóras, tá struchtúr ar an teanga agus tá tú dhá aistriú i ngan fhios duit féin faoi dheireadh. Agus tháinig an lá gur dhúirt mé liom féin ach bhfuil mé in ann píosa ceart a aistriú, bhfuil mé in ann gnáthscríobh a aistriú. Agus mar a tharla sé, ag an am céanna, bhí mé ag léamh sean-nuachtáin a bhí foilsithe i Lucsamburg, i nGearmáinis agus i bhFraincis, bhí foilsithe ar líne ag dul siar, bhuel, na cinn sin ag dul siar go dtí an seachtú haois déag, ach ochtú haois déag, naoú haois déag is mó, agus tháinig mé trasna ar chúpla giotán agus dúirt mé go n-aistreoinn ón nGearmáinis iad, péire, agus píosa eile ón bhFraincis, agus chaith mé roinnt ama leis sin. So sin an chaoi a dtáinig Gorta, Asarlaíocht agus Teamplóirí chun cinn, agus ansin. D'iarr Darach orm tabhairt faoi Michael Kohlhaas, novella, gearrscéal beag Gearmáinise, agus is deas an t-athrú é, cineál, imeacht ón téacs struchtúrach agus rud éagsúil a dhéanamh. Ach caithfear a rá gurb é an chéad phíosa litríochta atáim á dhéanamh, Michael Kohlhaas, agus oscailt súl chomh maith, théis go bhfuil mé os cionn fiche bliain ag plé leis an aistriúchán gairmiúil.

Deacraí fé leith, nó deacrachtaí fé leith, ag baint le bheith ag aistriú go Gaeilge seachas go teanga ar bith eile, agus sa mhéid is abair go mbíonn tusa ag aistriú ón bhFraincís agus ón Ghearmáinis go Gaeilge, cén. bhfuil fadhbanna fé leith ag baint leis sin chomh maith? Sin le rá, cad iad na heasnaimh nó na bearnaí, dar leat, atá sa Ghaeilge, nó na deacraí, na deacrachtaí, go dtiteann daoine isteach iontu ag aistriú go Gaeilge seachas, b'fhéidir, mar a bheadh ag teanga ar bith eile? Ní maith an dáiríre a rá comparáid a dhéanamh idir aistriú go Gaeilge agus aistriú go teangacha eile, mar ní bhím ag aistriú go dtí na teangacha eile. B'fhéidir ceart go leor go bhfuil níos mó cur amach againn ar an mBéarla agus go bhfuil an Béarla timpeall orainn, go bhfuil an Béarla le feiceáil níos mó agus go dtiocfadh rudaí níos éasca chugat a nochtadh ag aistriú go Béarla. aistriú go Gaeilge, bhuel, tá easpa téarmaíochta ann amantaí. Tá baol ann go mbeadh tú ag iarraidh cloí le struchtúr comhréire ar leith agus nach mbeadh an misneach agat cineál a dhul beagán níos faide agus do chló féin a chur air. an chaoi a bhfuil tú ag scríobh, agus sílim go bhfuil sé tábhachtach go mbeadh aon duine atá ag aistriú ag scríobh freisin, ag scríobh a gcuid smaointe féin. Fadhbanna móra atá leis an nGearmáinis, nó cúpla fadhb a fheicim leis an nGearmáinis, ná go bhfuil cúpla focal ann atá, bhuel, an oiread seo brí leo agus nach soiléir, nach bhfuil sé soiléir i gcónaí ón gcomhthéacs céard atá ann. An focal Hof, mar shampla, a chiallaíonns cúirt nó clós nó feirm, agus b'fhéidir nach mbeadh sé chomh soiléir

Tá difríochtaí brí ann agus caithfidh tú cineál dul isteach sa gcomhthéacs agus staid deacrachta sin a fhoghlaim. Yeah, bhuel, sin í an fhadhb is doilí, is minic, is iad na focail bheaga a chuireann sciorr ort thar aon rud eile. Nuair a bhíos féin, ní raibh mé ag trácht ar aon rud a dhéanfas éinne ach amháin nuair a bhíos ag aistriú Cré na Cille go Béarla, b'í an fhadhb, ceann, an focal ba dheacra ar fad ná baile. Cónaíonn tú i mbaile Béarlachas. Tá town leat, ní hionann é. Town, ní hionann é. Village, ní hionann é. Cónaíonn tú. Ach sin scéal. Ceart go leor, sin é sin ar aghaidh ansan, and then just go díreach maidir leis sin, bíonn tusa ag plé cuid mhaith le Béarlachas, nó ceist eile, Gearmáineachas agus Fraincíseachas agus an Ollainnis, ach abair, Um an ní sin an aidhm is mó atá againn, dála na Gaeilge toisc an Béarla timpeall orainn agus go bhfuil sruthanna den Bhéarla ag gabháil stealladh orainn ó lá go lá, gurb í sin an aidhm is mó atá le haistriúcháin eile. Um b'in mar rud eile a rá faoi sin, you know, maidir leis an an deacracht is mó, um maidir leis an aistriúchán Gaeilge agus is dóigh liom, mura miste leat, an Béarlachas, sí an eilifint sa tseomra ná cumas léitheoirí Gaeilge. Mar bíonn tú ag aistriú agus beidh Jackie in ann a bheith ag caint faoi seo gan amhras agus Máire agus daoine eile atá ag scríobh, b'fhéidir don aos óg. Déanann tú do dhícheall téacs réasúnta chomh soléite agus is féidir a chur ar fáil ach bíonn amhras i do cheann i gcónaí an dtuigfidh daoine an rud atá scríofa agat. Mar, cuir i gcás, tionscadal a bhfuil mé ag plé leis faoi láthair le Caitríona anseo An tSnáthaid Mhór ná leagan Gaeilge de leabhar le Charlie Mackesy, The Boy, the Horse, the Fox and the Mole. Now, an focal Gaeilge atá ar mole ná caochán, ach sin focal nach mbeadh ar eolas ag mórán daoine.

bhfuil an leibhéal teanga cuí bainte amach agat nó an bhfuil sé indéanta an leibhéal teanga cuí a bhaint amach nuair atá eolas an ghnáthdhuine ar an Ghaeilge. Agus arís, mar gheall ar chúiseanna sochtheangeolaíochta, ní locht pearsanta atá ann, ní easpa díograise atá ann agus níl mé ag fáil locht ar dhuine. Ach bhfuil fhios agat, nuair nach bhfuil fhios ag daoine, nuair nach mbíonn fhios ag daoine focal chomh bunúsach le caochán,

Ní bheifeá ag aontú le Seán Mac Maoláin, mar sin, le lorg an Bhéarla 'the river runs parallel to the railroad, railroad, gabhann sé cad é, ar ritheann an bóthar iarainn', do rud sin, nó 'tá an abhainn le hais an iarnróid', you know, rud Nehru Dyson, you know, the, the house looks out on the sea, féachann, nó 'tá aghaidh an tí leis an bhfarraige'. Ní fhéachann an teach amach ar rud ar bith, you know, so níl súil ar bith aige. So níl tú sa champa céanna le Seán Mac Maoláin, bhuel. Bhí an-chuid rudaí suimiúla in sa leabhar sin, ach sa deireadh thiar thall, is breithiúnas pearsanta atá i gcuid mhór acu. Fuair sé locht, mar shampla, ar an fhocal 'nuaíocht' a úsáid, nó 'nuacht' a úsáid le tabhairt ar scéalta reatha. Dúirt sé gur, gurb é rud a bhí sa nuaíocht ná rud úr, nó b'fhéidir bronntanas nó rud éigin mar sin. Chuaigh m'athair chun aonaigh agus bhí nuaíocht bheag 'na bhaile leis. Dúirt sé gur Béarlachas millte a bhí ann, nuaíocht a úsáid sa chiall cúrsaí reatha. Now, déarfainn gur beag duine sa tseomra anois a gheobhadh locht air sin, agus tá baol eile ann nuair a thosaíonn daoine ag cur tharstu fá Bhéarlachas. go mbíonn go mbíonn cúrsaí canúna ann. Is cuimhin liom ag éisteacht le cainteoir breá Gaeilge as do thaobhsa, do thím thú, you know, dul síos adaí agus dúirt siad, mairim i dTrá Lí. Agus dar liom, maireann i dTrá Lí! Mhothaigh tú an líne dhearg Béarlachas roimh do shúil, ach sin an rud a deirtear, sin an rud a deir daoine, maireann sí i dTrá Lí, maireann sí i gCorcaigh agus mar sin dó. So, bíonn baol millteanach sin ag baint leis na breithiúnais ró-thobann sin ach, ina dhiaidh sin, tá rudaí ann.

Ní chuirfead an cheist sin ort mar tá mórán ábhair le plé fad níos mó den leibhéal ama againn ach beidh na bratacha ar foluain ag Darach ag an tamhain. An Gúm féin, mar tá tusa i mbun an Ghúim nó i gceannas ar an nGúm agus tá cáil ar an nGúm le fada an lá, cé go raibh ana dhroch cháil ar an nGúm ar feadh i bhfad, Seosamh Mac Grianna, agus Séamus Ó Grianna agus Máirtín Ó Cadhain, ach tá roinnt leabhartha tagtha amach le déanaí, ceann le Gearóidín Uí Laighléis, mar gheall ar Ghallán an Ghúim, go léiríonn sé gur chaith an Gúm go maith le daoine, gur déanadh tréaneagarthóireacht orthu agus mar sin dó. An scéim a bhí ag an nGúm, an dóigh leat gurbh fhiú scéim den tsaghas san d'athnuachaint nó cad é do mheas ar an obair a dheineadar sna bliantaibh sin fadó? Maidir le, is dóigh liom go bhfuil cúrsaí i bhfad níos sláintiúla anois ná mar a bhí ansan agus tá an rud a chuir an Gúm rompu nuair a cuireadh ar an bhfód iad ná pobal léitheoireachta a chur ar bun. Ach is dóigh liom go bhfuil pobal léitheoireachta ar an bhfód anois agus, bhuel, cinnte níos mó ná mar a bhí an tráth san. An rud a ritheann liom ná gurbh fhearr bheith ag tacú le scríbhneoirí anois mar, arís, b'in rud eile, thuig muintir an Ghúim nuair a cuireadh an Gúm ar bun, mar a thuig, saineolaithe rompu chomh maith, gur dá mbeadh daoine ag aistriú leothu gur ar ball a thiocfadh na scríbhneoirí chun cinn, mar a tharla. Agus tá na scríbhneoirí ann anois, só is dócha gur fearr, go mbeadh sé tábhachtach tacú leis na scríbhneoirí. Ní hé sin a rá nach bhfuil sé tábhachtach aistriúcháin a chur ar fáil fós. Tá, tá, tá. Is dóigh liom gurb é an rud is tábhachtaí ná go mbeadh. ábhar léitheoireachta ag an bpobal mór, nó más cinnte, b'fhearr liomsa scríbhneoirí, scríbhneoirí ag scríobh agus bunsaothar á scríobh acu. Ach tá áit ann dos na haistriúcháin chomh maith, go háirithe mar a chuimhnímid ar na sraitheanna agus na leabhair a mbíonn tóir ag an aos óg orthu sa lá atá inniu ann. Is deacair, níl aoinne, ní dóigh liom ag scríobh fé láthair, ní níl sraitheanna mar sin ar fáil fé láthair. So b'fhéidir gur bhfearr an rud é ná dá bhféadfaí tacaíocht tacaíocht a thabhairt do scríbhneoirí a leithéid sin a dhéanamh anois. as as Ghaelainn. B'in é b'in é an plean a bhí ann ag an am agus d'éirigh leo scríbhneoirí a chur ar fáil, bhí mé féin ag caint ar ar Sheán Ó Ruadháin agus mar sin de, d'éirigh leo sin a dhéanamh Ach an nós a bhí ag an nGúm ligeaint do scríbhneoirí a rogha rud a dhéanamh, mar shampla Máirtín Ó Cadhain nuair a scrígh sé nuair a dh'aistrigh sé Sally Kavanagh, bhí caoga sé de mhílte focal sa bhunscríbhinn, lig sé isteach nócha sé míle focal don Ghúm. Dá bhrí sin tugtar séideadh nó ata ar a leithéid sin. An mbeadh cead ag aistritheoirí a leithéid sin? Cé mhéad saoirse atá ag aistritheoirí Antain fé láthair, dar leat? An mbíonn tusa ag iarraidh dul ó abairt go habairt nó an nglacfá saoirse éigin ón rud atá ar an leathanach os do chomhair amach? Bhuel, cuid de na scéalta móra Béarla sin, cosúil le saothar C.S. Lewis. Tá sé iontach cosanta, tá an t-eastát iontach cosanta faoi sin agus níl cead agat dul i ngleic leis an bhuntéacs. Agus is mór an truaighe ar bhealach. Is deacair spraoi a bhaint as an aistriúchán nuair nach bhfuil an cead san agat. Yeah, I mean, bhí fonn ormsa in amantaí rudaí a shimpliú mar, go háirid insa darna leabhar, An Capall agus a Ghiolla, Tá cur síos sa leabhar sin, mar shampla, ar ridire agus cur síos mar a bheadh i seanscéal béaloideasa ar a chulaith chomhraic agus ar an chlogad a bhí air agus mar sin dó agus an-fhileata go deo. Tá cur síos ann ar chathanna a troideadh agus mar sin dó agus tá an leibhéal teanga i bhfad níos airde ná mar a bheifeá ag súil leis, ní thiocfadh leat a bheith ag súil le páiste ar bith a bheith ag an leibhéal sin teanga. So ní bhíonn, faraor, saoirse agat, ní athscríobh a bhíos ar siúl againn agus, bhuel, sin mo thaithí féin ar an scéal go dtí seo. Ach mar a deir tú féin, Alan, go minic is iad na gnáthfhocail a bhaineann truisle asat. Is cuimhin liom plé fhada idir mé féin, plé fada, bhí mé, idir mé féin agus Muiris anseo maidir le creamy milk, you know. Tá radharc amháin ann agus tugtar deoch bhainne do dhuine agus é creamy milk agus, you know, tá focla ann, focla foclóra mar a déarfá, you know, bainne uachtarúil, rud nár úirt duine a bhí beo riamh agus, Ní féidir a bheith ina ghruth is ina mheadhg agat, sin an rud is dearfa. Rud a rith liom ansin, an mbeadh difríocht idir aistriúchán agus cóiriú Gaeilge? Agus dá bhféadfaí ansin, mar a déarfá, an dealú sin a dhéanamh, nach mbeadh cead ag duine cineál a rogha leagan a chur ar an gcóiriú Gaeilge agus éirim agus bunús an scéil a thabhairt ach gan a rá gur aistriúchán. Ach b'in mar a bhí riamh, sin anall go dtí an aois seo nó an aois seo caite nuair a dhéantaí, sin le rá, aon rud sna meánaoiseanna, is amhlaidh, agus ní hamháin in Éirinn ach ar fud na hEorpa, dá ndéanfaí aistriú ar théacs ar bith, bhí, ní lánchead, bhí cead go leor ag na daoine agus lean sé sin ar aghaidh leis an nGúm agus lean sé fiú amháin roimis an nGúm. An tAthair Peadar Ó Laoghaire, más ceadmhach é a lua, d'aistrigh sé Don Quixote, nó cuid de Don de Don Quixote, agus tá áit ann ina bhfuil Don Quixote leointe tar éis dó bataráil a fháil agus mar. Ceapadh gur ridire ab ea é agus ghabh sé isteach ins an tigh ósta so chun an oíche a chaitheamh ann go socair suaimhneach, agus tá carraera istigh sa chúinne agus tá an carraera ag súil go dtiocfaidh an cailín aimsire chuige chun caithris na hoíche a chaitheamh leis, mar a déarfá, agus is amhlaidh ins an Spáinnis sin mar atá agus mar sin dó, ach ins an. sa leagan a chuir an tAthair Ó Laoghaire ar fáil ná tagann sí isteach chun mornán fíona, sé sin jug a' fíona thabhairt dó. Bhí an fíon níos fearr ná aon rud eile seachas cúrsaí leathair mar a déarfá i líonra Chorcaí san naoú haois déag. Ach agus tá neithe eile sa leabhar, arís, nach fiú trácht di a dhéanamh. orthu, mar a deir Ó Coileáin. Ach an cheist a bhaineann leis sin, abair, an féidir leis an aistriúchán feabhas a chur ar bhunsaothar? Sin, an bhfuil leithéid de rud agus go bhfuil an t-aistriúchán níos fearr ná an bunsaothar? Bhuel, bhí, tharla go rabhamar ag caint ar leabhair níos túisce, an bheirt againn féin ag. Dracula agus an. An leagan Gaeilge a dhein Seán Ó Cuirrín? Agus sílim, sílim gur sin sampla an-mhaith de leabhar Uladh, gur fearr an t-aistriúchán Gaeilge. Agus arís, dá mbeadh, dá mbeadh eastát Bram Stoker ag féachaint go géar ar chúrsaí n'fheadar, cé chomh sásta a bheidís anois, sa lá atá inniu ann? Ach. Cinnte, I mean, caoineadh, gabháil siar go dtí an focal, fiú, aistriúchán féin agus an pointe a bhí ag Aonghus ó chianaibh, go mba eol dóibh, ag caoineadh gur, gur, go mb'fhéidir uaireanta gur fearr an focal tiontú agus gur, gur, gur leagan Gaeilge den leabhar is fearr, más féidir, dá mbeadh an tsaoirse agat chun do chuid féin a dhéanamh den, den, den leabhar, gur mar sin is fearr mar, mar gur féidir an. agus is tábhachtaí, is dócha, brí agus brí an ruda a chur in iúl agus é sin a thabhairt slán, agus más féidir é sin a dhéanamh agus gan bheith faoi chuing ag an mBéarla, gur mar sin is fearr. Yeah. Agus abair, sín isteach ag a' bhfear san é, go mairimís go léir san aon leaba, mar a déarfá, abair, an, an, na haistriúcháin, abair, ehm, a' caint ar na focail bheaga arís agus mar sin dó. Bhfuil, bhfuil focail bheaga sa Bhéarla an-deacair ar fad a thabhairt go Gaeilge? Cuimhnímse i gcónaí ar, ar pháistí atá sa Bhéarla naughty, Ná níl aon pháiste in Éirinn naughty, agus ní féidir an blas sin, bíonn siad dána, bíonn garbh, bíonn siad dalba nó pé rud é. Agus dá bhrí sin na cinn, abair Roald Dahl agus chomh mhaith leis sin, abair na cinn inar sheinn Sousa, tá siad an-tSasanach, ní amháin Béarla ach tá siad Sasanach. An dua fé leith, bhuel tá tú ag aistriú cultúir agus cultúir fé leith in am fé leith, an dúshlán fé leith é sin chomh maith?

you know, bairín breac nó rudaí mar sin ach yeah, bíonn deacrachtaí cultúrtha ann ar bhealach a chuirfeadh iontas ort ach cé mhéad maith sin ní thig liom smaointiú ar shamplaí anois ón tsaothar áirithe sin. Afternoon Tea, an raibh sé sin ina bhlianta? Bhuel, bhí tú ag caint ansin ar dhaoine, ar leabhar atá iontach Sasanach ar fad agus ní bhfaighidh tú leabhar atá a dhath níos Sasanaí ná saothar Lewis Carroll. Agus tá sé iontach spéisiúil, tá sé ar cheann den fhíorbheagán samplaí atá againn, is maith le lucht léinn an aistriúcháin comparáid a dhéanamh, agus má tá leabhar ar bith ann a aistríodh faoi dhó, bíonn muid iontach sásta leis sin, mar thig linn comparáid a dhéanamh agus tá ábhar tráchtais agat agus sin go breá. Ach rinn, ar ndóighe, Nicholas Williams aistriúchán dílis, an-dílis ar fad, ar úrscéalta C.S. Lewis, rud a shíl mise a bhí dodhéanta dáiríre. Ach roimhe sin, rinneadh aistriúcháin sna fichidí. Pádraig Ó Cadhla, yeah. Pádraig Ó Cadhla, agus in áiteanna a bhfuil a bhfuil cineál raiméis, cineál cineál gibiris cainte ag ag C.S. Lewis. Mo dhuine anseo, an Cadhlach, chaith sé isteach amhráin Ghaeilge, Níl Sé Ina Lá, An Conaire, rud a chuir iontas orm.

fé dhó sa Ghaidhlig, Gaidhlig na hAlban, agus fé dhó sa Mhanainnis, rud nach eol do mhórán daoine. Dá bhrí sin, thar aon cheann eile, agus is dúshlán an-mhór é is tá sé aistrithe go dtí nach mór gach aon teanga ar domhan agus tá cúpla leabhar mór a tháinig amach i Meiriceá mar gheall ar na haistriúcháin a bhain leis. Dá bhrí sin, más féidir Alice in Wonderland a dhéanamh go dílis nó, go neamhdhílis, is féidir rud ar bith a dhéanamh mar sin. Labhráis, an bhfuil, bhfuil, bhfuil na fadhbanna céanna, bhfuil neithe, abair, bhí tú ag caint ar an Ghearmáinis, an Fhraincis, bhfuil neithe a bhaineann le cultúr na dtíortha sin, seachas na focail féin, sa mhéid is gur féidir deighilt a dhéanamh, a bhfuil ar do mhíle dícheall, Gaeilge de shaghas éigin a chur. Agus arís, bhí tusa ag aistriú na scéalta san a bhain le Fraincís agus le Gearmáinis na n-aoiseanna roimhe seo. Sea, bhí cúrsaí aoise i gceist chomh maith le cúrsaí teangan agus cúrsaí cultúir. Tá an ceann atá mé ag obair faoi láthair air anois scríobhadh é san ochtú haois déag ach tá sé bunaithe ar an séú haois déag agus tá trácht ar an struchtúr sóisialta a na huaisle agus na mionuaisle ins an nGearmáin agus na téarmaí ar fad a bhain leis sin agus téarma amháin a bhí ann ná junker agus nuair a bhreathnaíos tú, 'sé an Béarla a chuir siad air ná squire agus sin nuair a bhreathnaíos tú sa bhfoclóir, 'sé an Ghaeilge atá air ná scuibhéir. Agus bhí mé ag tosaí leis sin agus dúirt mé liom féin, Ach an bhéim atá leis sin, nuair a léis tú scuibhéar, tá fuaim ghránna leis agus tá an carachtar damnaithe agat ón gcéad soicind. So d'athraigh mé sin go dtí barún faoi dheireadh agus mar sin. So tá na deacrachtaí sin ann ó thaobh na leibhéil shóisialta, na huaisle éagsúla. Um, bhí mé ag déanamh fotheidil ansin roinnt blianta o shoin agus scannán Gearmánach a bhí ann agus Turc-Ghearmánaigh a bhí ann agus dúirt duine amháin Dia dhuit leis an duine eile agus sé an freagra a tugadh ná Dia dhuitse freisin. Tá. Céard a dhéanfas tú ansin? Ní fhéadfá Dia is Muire dhuit a chur ann mar gheall gur Ioslamaigh a bhí agat. Nó agus ní chuimhním céard a chuir mé air, chuir mé Dia dhuitse freisin nó agus dhuit féin nó rud eicínt mar sin. Ach spáineann sé rud chomh bunúsach le Dia dhuit agus Dia is Muire dhuit nach gcuireann muid spéis ar bith ann nuair a déarfas muid é, ach nuair a chuirfeas tú é sin i mbéal duine nach.

Luamar Máirtín Ó Cadhain agus an t-aistriúchán a dhein sé, agus ní hamháin gur dhein sé at agus fadú air, ach ceann des na gearáin a bhí ag an nGúm mar gheall air ná ná raibh aon difear aige idir na réimsí éagsúla, bhí caint na n-uasal agus caint na ngnáthdhaoine mar a chéile, agus dúradh leis ná raibh sa rud go léir ach caint. lucht grafa gort an focal a úsáideadh agus sé freagra a luaitear, bhuel, níl agam ach Gaeilge lucht grafa gort, sin é an t-am. Agus is fadhb í sin, mar sin, mar ná raibh na réimeanna so go coiteann, cé go rabhadar sa Ghaeilge ach níl taifead againn orthu, mar a deir so, is fadhb, fadhb sa bhreis í sin, mar a deir an. Is fadhb é, ach b'fhéidir gur bealach timpeall air ná fad na n-abairtí agus castacht na n-abairtí agus díreach rud eicínt le go mbeadh codarsnacht de chineál eicínt ann. Anois ní dóigh liom cur canúint i mbéal carachtar amháin is canúint eile i mbéal carachtar eile mar níl aon, níl máistreacht ar na canúintí eile agam

Bhí scéal ann, mar shampla, úrscéal dar teideal The Northern Iron le George A. Birmingham, Iarann an Tuaiscirt, agus tá sé suite i nGlinntí Aontroma agus i measc teaghlaigh ministéara Preispitéirigh agus tá, you know, Gaeilge na Mumhan á labhairt acu ansan mar is aistritheoir Muimhneach a chuir an téacs ar fáil. Ach téann duine acu go Béal Feirste agus castar scaibhtéirí Bhéal Feirste ar an duine seo agus achan fhocal is gairbhe ná a chéile acu agus droch-chaint agus caint ghraosta Ghaeilge Uladh a labhair siad. Agus am ar bith a raibh feidhm le cineál canúint cineál uiríseal, is Gaeilge Uladh a raibh acu. Bhí fadhb mar sin agamsa le Roald Dahl chomh maith mar is Cocnais a labhrann an póilín. sa, you know, agus an, an deacracht a bhí ann ná, agus tá sé, sin ceann nuair, agus ag caint mar gheall ar an tsaoirse bheith ag an aistritheoir, an, an, an cocnais a bhí i mbéal an, an, an phóilín agus bhí fhios agam go raibh mé ag teacht chuig an, chuig an, an, chuige sin agus gur, i, i dtreo dheireadh an leabhair go mbeadh orm dul i ngleic leis sin agus conas a raghainn i ngleic leis so, ehm, agus tá cur síos ana,

gné de Ghaeilge na Mumhan, is dóigh liom, just chun. Agus is ceist thar a bheith íogair í sin ós ag caint ar na, agus luaigh Labhrás na canúintí, agus arís nuair a bhí, nuair a bhí an Gúm, an Gúm in aoirde láin agus bhí na leabhartha ag teacht amach go tiubh, níor cuireadh aon smacht ar aon rud, d'fhéadfadh aon duine a rogha rud, a dhéanamh. Agus ceann de na rudaí a tharla ná go raibh saibhreas Gaeilge canúna iontu ná faigheann tú anois de ghnáth. Agus arís, an cheist sin mar gheall ar na cineálacha difiriúla Gaeilge. Do dh'aistrigh Seosamh Mac Grianna Muintir an Oileáin, Islanders, le Peadar O'Donnell. agus cuimhnigh gur Gaeilge a bhí á labhairt ag na daoine ins an oileán sa chéad uair riamh. Dá bhrí sin, ar shlí, bhí an leabhar á dhúchasú, bhí sé á dhéanamh níos cruinne, níos cirte aige. Agus braithim an rud céanna na haistriúcháin a dhein Seán Mac Maoláin ar William Carleton, ceann den bheagán úrscéalaithe sa naoú haois déag ar fiú é a léamh i gcónaí, sé sin, dar liom, evidently as mo chlaonta féin, ach sin rud eile. Agus tá sé iontach dílis. Ach arís, cuir i gcás go n-aistreodh, nó nuair a dhein, dhein Seosamh Mac Grianna aistriúchán ar Adrigole le Peadar O'Donnell, agus nuair a chonacsa sin ar dtúis, arsa mise, Tá Adrigole i gCorcaigh, tá áit darb ainm Adrigole in iarthar Chorcaí, Eadar Ghabhail atá air, ach tá Eadarbhaile, i dTír Chonaill, ins na sléibhte i dTír Chonaill, rud nár thuigeas ag an am, agus conas ab fhéidir ceann a dhéanamh, like, in Iarthar Chorcaí le Gaeilge Sheosaimh Mhic Ghrianna, you know. Ní fhéadfaí, ní thuigfí faic, ach sin é, sin é. So, mar sin, bhfuil rud éigin á chailliúint againn sa chás san, go mbeifeá, an bhféadfaí, em, úrscéal le Canon Sheehan, a bhí á léamh agam le déanaí, aistriú go Gaeilge Uladh, nó an mbeadh rud éigin fíor-ait ag baint leis? Is maith liom na ceisteanna seo a chur ar dhaoine. Ach an t-aistritheoir ceart agat, sin is dócha, agus spéis agus dúil a bheith ag an aistritheoir san ábhar, is dóigh liom, bheith sásta a chuid féin a dhéanamh den leabhar, is cuma cén leabhar atá i gceist. Cuimhnigh ar na leabhair is simplí do pháistí, cuimhnigh ar Asterix agus Obelix, cuimhnigh ar na cinn sin atá déanta ag. Gabriel Rosenstock, agus an tslí a bhfuil sé tar éis dul i ngleic, agus Antain chomh maith, agus an tslí a dtéitear i ngleic leis na, agus a ndéantar Gaelú ar, you know, Seosamh Mac Grianna, na bleachtairí agus rudaí mar sin. Más féidir a leithéid a dhéanamh, má tá, má ritheann sé leis an aistritheoir é sin a dhéanamh agus má tá sé de mhisneach aige nó aici a chuid féin a dhéanamh den leabhar, B'fhéidir gurbh fhearr é a dhéanamh mar sin. Ach ní fhéadfá Gaolainn an Athar Peadar a chur i mbéal duine éigin as Béal Feirste mura mbeadh sé lán ait. Bhuel, do dhaoine a bhfuil Gaolainn acu. Ní nach gur ceist í a theangmhaigh liom agus mé ag léamh rudaí, mar a déarfá, mar dúradh arís, Máirtín Ó Cadhain arís, nuair a haistríodh sin, dúirt sé go raibh sé ró-choisfharraigeach.

An leabhar sin, a Chaitríona, a luaigh mé roimhe, an gasúr, an capall, an madadh rua agus an caochán. Is leabhar do pháistí atá ann agus tá an-bhéim ar fad ar an pheannaireacht. Is peannaireacht iontach ealaíonta atá ann agus tá an-bhéim go deo ar na léaráidí ins an leabhar. Agus tá an spás gann. Agus tá an t-údar iontach scrupallach. Agus tá an t-údar, breathnaíonn sé na lamhscríbhinní nuair a aistrítear an leabhar go dtí an, go teanga eile. Agus tá mé ag obair, is cineál comhthionscadail é sin le Myra Zepf agus bhí muid fada go leor ag caint faoi seo. Ba mhaith linn a bheith Ultach mar tá an tSaithéid mhór an Old fairsing agus gur Ultaigh muidinne, ach tá conas i bhfad níos giorra ná cad é mar a dhéanfadh agus in sa deireadh is dóigh d'úsáid muid an-chuid cineál foirmeacha táite mar tá siad spárálach ar spás so sin ní haon dlí ar reference. Ceist, ceist a bhfuil ort, a Labhráis is rud é a mbíonn tú ag plé go gairmiúil lena leithéid seo. An mbaintear aon leas as na hinnill aistriúcháin, as na, like, Google Translate agus nithe den tsaghas sin, an bhfuil aon mheas orthu, an bhfuil drochmheas ag lucht gairmiúil ar na hinnill so go mbíonn mic léinn an domhain, nó mic léinn na Gaeilge, ag baint mí-úsáide astu an t-am ar fad? Bhuel, tá uirlisí aistriúcháin ann nach innill aistriúcháin iad, is féidir a úsáid leis an aistriúchán, tá cuimhne acu ar an rud a rinne tú cheana agus tiocfaidh sé aníos an rud a rinne tú cheana, matching, 50%, 60% is mar sin, agus tá sé sin in úsáid curtha againn go gairid. An meaisín aistriúcháin féin, ní chreidfeá an t-athrú atá tagtha air sin le deich mbliana agus tá mé ag ceapadh b'fhéidir le chúig bliana anuas tá siad ag caint ar an meaisín aistriúcháin néarach agus Tá roinnt uirlisí ann agus cuireadh an téacs Béarla nó Fraincise nó Gearmáinise isteach ann agus tabharfaidh sé téacs Gaeilge dhuit a léann go breá. Ní fheicfidh tú botún gramadaí ann, ní fheicfidh tú aon bhotún litrithe ann, ach sé nuair a dhéanfas tú comparáid idir an dá théacs a fheicfeas tú go mb'fhéidir go bhfuil dul amú anseo is ansiúd. Tá ré an mheaisín aistriúcháin ag teacht. Tá sé ag teacht. Níl sé ann fós. Tá sé níos fearr do théacs atá struchtúrtha, a bhfuil comhréir struchtúrtha ann agus a bhfuil an meaisín in ann a fhoghlaim céard ba cheart a ghabháil anseo. Ní móide go n-eagraítear mar an gcéanna leis an litríocht mar gheall go bhfuil. Níl an struchtúr céanna leis an litríocht. Ní mar a chéile a labhraíonns nuair a bhíonns carachtair ag caint, ní labhraíonn siad mar a chéile agus is maith le scríbhneoir i gcónaí mar a déarfá cor a chur insa gcomhréir agus ní mar a rá go níl an meaisín fós in ann é sin a dhéanamh. Ach bheadh sé spéisiúil rud eicínt, b'fhéidir, abair,

air sin, nó do thuairim féin ar na meaisíní, ar na huirlisí, ar na gléasanna aistriúcháin. Ó, sílim, bhuel, tá an dealú seo, sílim go bhfuil sé rud beag ardnósach, an t-aistriúchán pragmatach a thugtar ar thuarascálacha bliantúla agus ar bhileoga eolais agus ansin tá an t-aistriúchán liteartha ann agus, you know, tá sé rud beag, mar a deirim, rud beag cineál ardnósach mar, dhealú. Ach sílim, i gcás an t-aistriúchán pragmatach, is eagarthóireacht a déanfar air sin feasta, is dóigh. But just rud amháin mar gheall ar innill agus mar sin dó, tá rud ab áil liom a lua, Tobar na Gaedhilge, bunachar a rinne fear de bhunadh na cathrach seo, Caoimhín Ó Duibhín, an é sin? Ciarán? Ciarán Ó Duibhín, Agus tá sé fíormhaith. Is cineál bunachar dátheangach de na seanleabharthaí, seanleabharthaí an Ghúim. Agus bíonn rudaí ann, like, is cuimhin liom cúpla seachtain ó shin bhí mé ag plé le rud, he became addicted to it. Agus, you know, tá focail ann cosúil le andúile agus mar a bheith spleách ar rud. But ní, ní drugaí a bhí i gceist i ndáiríre ins an rud seo. So chuir mé isteach, you know, addicted in Tobar na Gaeilge.

Béarla le dealramh amach as, mar tharla, toisc go raibh a fhios agam go rabhas ag teacht anso, chuireas isteach cúpla frása Gaeilge agus cheap mé go raibh cuid acu go breá ach rudaí ar nós lán go buinne béil, it was full of mouth to mouth, fós ag cuimhneamh ar cad is brí leis sin, focal buidhe gin bhaiste, ní raibh gin bhaiste, ní raibh duine ar bith ann. There was no baptism of gin, a dúirt Ginn. So, mar a deirim, ní oibreodh sé i ngach aon rud. So, tá na fadhbanna sin ann agus is dócha go ndúirt duine éigin, bhuel, ní ealaín foirfe atá ins an aistriúchán agus ní bheidh sé foirfe go deo, is dócha, ach mar sin féin, deinimís ár ndícheall agus sin mar atá sé.